balimaw an ni ɲɔkuma très très très très urgent bi ye lundi 15 août 2022 faransi gɛnna an b'an ka autorité transition mɔgɔw fo vraiment baara kɛra baara ɲɛna très bien même mais ko wɛrɛ bɛ yen min ka jugu ni faransi gɛnni yɛrɛ ye ko dɔ bɛ sen na n'an ma wuli k'an jɔ a la a ka jugu ni faransi yɛrɛ gɛnni ye hakili jɔnya o ka jugu ni jɔnya bɛɛ ye n bɛ segin ka kuma kan hakili jɔnya o ka jugu ni jɔnya bɛɛ ye o hakili jɔnya jumɛn ye y'a dɔn an ye faransi sɔrɔdasiw gɛn physiquement mais faransi b'an kunkolo de kɔnɔna na bi faransi b'an kunkolo kɔnɔna na an ka démocratie taabolo la faransi b'an kunkolo kɔnɔna na an ka justice taabolo la faransi b'an kunkolo kɔnɔna na an ka fɛn camanba de la donc an b'a ɲɛfɔ o ye fɛn jumɛn par exemple sisan nɔ en fait y'a dɔn ni faransi bɛ fɛ ka s'i la a b'aw tila tila fila ye de ni faransi bɛ fɛ ka s'aw la a b'aw tila tila de n'a y'aw tila tila a bɛ se aw la faransi bɛ k'an tila fɛn jumɛn fɛ bi o ye an bɛ ɲɔgɔn wele minnu kɛ fanga kunda bi i n'a fɔ justice taabolo la par exemple sisan nɔ i b'a remarquer maliyɛnw u bɛ ɲɔgɔn wele kuma bɛɛ fanga la bon n'a ye ɲɔgɔn wele fanga la o y'a ka adamadenya de bannen ye parce que aw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka diɲɛ wuli nin yɔrɔ la an bɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts fo vraiment n'i ko faransi gɛnni symbole i bɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fɔ o yɛrɛwolo debout sur les remparts c'est vrai ne y'a daminɛ bɛɛ ɲa ne de fɔlɔfɔlɔ y'a fɔ n ko maliyɛn bɛɛ n ko à bas la france mais mɔgɔ minnu yɛrɛ wulila ka jɛkulu sira la o yɛrɛwolo de donc chapeau au yɛrɛwolo debout sur les remparts chapeau au m5 rfp vraiment parce que an bɛɛ de jɛra ka nin baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ibk tun ma gɛn faransi tɛ gɛn donc yɛrɛwolo ni m5 bɛ fo nin yɔrɔ la parce que an bɛɛ tun ye yɛrɛwolo ye an bɛɛ tun ye m5 fana ye au même moment baara taabolo ka ɲi mais ni baara ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili de la baara bɛ ɲa cogo jumɛn baara kun tɛ ko faransi dɔrɔn gɛnna k'o ye baara bannen de ayi dɛ baara tɔba de bɛ yen n b'a fɛ maliyɛnw k'u hakili t'o la k'an wulila ka faransi sɔrɔdasiw gɛn yan ayi dɛ baara ma hali daminɛ fɔlɔ baara yɛrɛ belebeleba bɛ yen o ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ gɛn n'i y'a ka hakilinata to i fɛ i laban laban i bɛ tila ka segin a tigi ma ala k'an kisi o ma an ye faransi gɛn mais faransi ka hakilinata b'an ka dugu la dɛ n y'a fɔ a ɲɛna n ko bi ye lundi 15 août 2022 donc a hakili to bi dati la c'est une date historique an b'an ka autorité transition mɔgɔw fo an yɛrɛ y'a mɛn ko sanpɛrɛn ko ko sanpɛrɛn terroriste dɔw faga ɛɛ burukina wagadugu quoi yɛlɛ yɛrɛ bɛ ka ne kɔnɔ dimi o kuma la ko sanpɛrɛn jigira terroriste dɔw kan ko k'u faga an ye information caman wɛrɛw sɔrɔ donc Macky Sall ka nali la mais an bɛna mun ɲɛfɔ an ka autorité transition mɔgɔw ye u ka baara kɛ modibo keyita ye kuma dɔ fɔ an bɛna modibo keyita kumakan kala aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ modibo keyita ye kuma dɔ fɔ n'an m'an hakili to an danbe la n'an m'an sigi an danbe la an danbe o ni nin justice u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ nin justice kura min b'an kunna justice justice système kura b'an kunna a dabɔra k'an danbe la gosi de a dabɔra k'an ɲin'an danbew de kɔ a dabɔra k'an ka duw de ci a dabɔra k'an ka teriyaw de fara a dabɔra k'an ka an ka an ka famiw de ci a dabɔra ka jɛɲɔgɔnw de fara ka dugu fara justice système min bɛ mali bolo il faut refonder la justice malienne villagew la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele fanga la famiw la hali duw kɔnɔ kɔrɔ ni dɔgɔw n'u ma n'u ma n'u ma n'u ma bɛn fa tiɲɛ na u bɛ taa ɲɔgɔn wele n ka bonya bɛ jugew kan n ka bonya bɛ avocatw kan n ka bonya bɛ magistrat bɛɛ lajɛlen kan mais n bɛ ka kuma min fɔ tan de don kelen ma jɛ mali bɛ mali cili faransi bolo a a dɔnsen kura yɔrɔ jumɛn o ye an yɛrɛ dama ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka nege bɔ ɲɔgɔn na an bɛ nege bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn an bɛ ɲɔgɔn weleli min kɛ faama kunda n'i ye mɔgɔw wele faama kunda fo ka diɲɛ wuli aw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ i ma y'an ka famiw cira tubabuw nana ni nin fɛn kirikaraw de an fɛ yen mali y'a ka indépendance sɔrɔ don min na modibo keyita ko k'an kana tubabuw ka fɛn ta n'a bɛ justice refondation kɛ a y'an danbe don a la an danbe tɛ ninnu ye an danbe tɛ ka taa ɲɔgɔn wele fanga la o t'an danbe ye ni nin kɔntinera san tan maliyɛn si tɛ kuma si fɛ a mu hali an bɛ bɔ n'an den n'an muso n'an kɔrɔ minnu ye mali la ka na n'u ye ameriki olu de ye o ye an ka finmanw de ye o ye u bɛ ɲɔgɔn wele la tribunal daw la ameriki kɔnɔ faransi kɔnɔ a ye taa faransi tribunal la a mɔgɔ fin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba olu de bɛ ɲɔgɔn wele kuma bɛɛ anw de mana taga wali jamanaw kan an bolo ko ye mali de a dɔw yɛrɛ bolo k'an bɛ mali de la koyi ne yɛrɛ dɔ ye a y'a wolo den nana n'a ye ameriki a denkɛ a yɛrɛ denkɛ muso tɛ dɛ a furumuso tɛ dɛ a yɛrɛ wolo den bilayi a y'a don kaso la a yɛrɛ wolo den y'a don kaso la cɛmannin parce que an purulen don depuis afiriki an m'an denw sɔrɔ yan hali an bɛ siran k'u bila ka taa mali la bilayi talayi an yɛrɛ bɛ siran ka taa mali la tellement an ka an ka an danbe bɔr'an na u nana fɛn kirikaraw bila an fɛ yen a ye nin justice système in bɔ yen sinon la réconciliation est impossible au Mali ça c'est clair comme l'eau de roche villagew la bɛ ɲɔgɔn wele fanga la famille la bɛ ɲɔgɔn wele fanga la kɔrɔ ni dɔgɔw du bɛ ka ci teriyaw bɛ ka fara nin tɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna dɛ a y'a lajɛ a y'a lajɛ modibo keyita kuma mun fɔ yan nɔ modibo keyita mali y'a ka indépendance sɔrɔ yɔrɔ min na don min na a ko an ka to n'an danbe ye n'an tora n'an danbe ye an bɛ avancer a y'a lajɛ. i b'a sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔ de kan bɛnnen bɛ a ye bonya bɛ dukɔnɔmɔgɔw kan i b'a sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔ de kan bɛnnen bɛ nka ni bɛn tɛ du kɔnɔ ni kɛlɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ don u cɛ k'u bila ɲɔgɔn na o tuma du bɛ tiɲɛ du bɛ jɛnsɛn. dugu bɛɛ tɛ sanko jamani o tuma mankutu ɲuman min b'an na o ɲuman min b'an na n'an b'a fɛ ka sabati a ka mɛn sen na dɔ de ka fara a kan o tuma an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan faso jɔli la faso dun a sinsinnen bɛ mun kan jamana o dugu o a bɛɛ sinsinnen bɛ mun kan gwa du an hakili b'a la an ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye diinɛ daminɛ tuma awa dugu caman bɛ yen nɔ ala y'u halaki u halakira mun na tulonkɛ de tun diyara yen nɔ fo mɔgɔw ɲinana sɔbɛ kɔ fo mɔgɔw ɲinana ala ko kɔ o tuma n'an b'a fɛ an ka jamana in tɔgɔ min b'a la o ka to a la an ka se an yɛrɛ la dɛ an ka se an farisogo la n'an ma se an yɛrɛ la n'an ma se an farisogo la ni musow ye wali cɛw dɔjɛ ka ɲin'u cɛw kɔ

o tuma i kɛra nkalontigɛla ye sɔnjugu fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ i la o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ an ka hadamadenya caman bɛ yen nɔ an ka sira caman bɛ yen nɔ ni an ka fɔlɔmɔgɔw tun tugulen b'a la nka bi ni an y'a bila mara in kosɔn ko an ka sɛbɛ ma dɛ an ka fɔlɔmɔgɔw tun tɛ layidu tiɲɛ n'u tun ye kuma min fɔ k'a fɔ k'u kan ye nin ye u bɛ sa de u bɛ to u kan kan n'i tun ye kalifa d'u ma u bɛ se ka tɔɔrɔ de u bɛ se ka dɛsɛ u tɛ se kalifa in ma abada n'i tun ye u dɛmɛ

maliyɛn kuma bɛɛ lajɛlen filɛ modibo keyita ka discours de ye nin ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ n'an ka danbe ye n'an ye faransi gɛn faransi ka luwaw de bɛ ka boli an ka dugu kɔnɔ bi duw bɛ ka ci bi kɔrɔ ni dɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele fama la mali kɔnɔ n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ameriki o ka jugu n'a bɛɛ tellement ameriki polisiw tigɛra an finmanw na n'an ye ɲɔgɔn wele polisiw la fo polisiw yɛrɛ bɛ i ban ka na kuma dɔ la dɔw bɛ ɲɔgɔn wele dɔw bɛ polisiw wele n kɔrɔkɛ bɛ fɛ ka nin kɛ na ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a n'a a yɛrɛ a n'a fa kɛlɛla a n'a fa kɛlɛ a yɛrɛ wolofa dɛ a bolila ka na ne fɛ yen a bolila ka na ne fɛ yen ne ko ko mun de kɛra k'ale fa k'ale fa bɛ to k'ale gosi kuma bɛɛ ko yan ye ameriki de dɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ gosi yan dɛ ne ko n ko k'e to k'e to mali la e fa kun t'i gosi ko awɔ ko mɛ ko yan ye ameriki de ye ko yan ye ameriki de ye bɔ yan ni manamanakan ye ni ale a kuma ne yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ kun bɛ ne ka tigɛ a tulo kɔrɔ fɔlɔ n ko mɛ nin ye mun ne y'a wele ka na sigi bilahi maliyɛnw n'i ye kuma kelen fana aw aw aw dabali bɛna ban kuwa han ni ne ye kuma dɔ fɔ aw ɲɛna aw dabali bɛna ban a yɛrɛ a yɛrɛ fa yɛrɛ wolo dɔgɔninw o ye denni wele k'a fɔ denni ɲɛna k'a ka convocation tigɛ ka di fa ma aw bɛ se k'o faamu cogo jumɛn fa yɛrɛ wolo dɔgɔnin o de filɛ ka u yɛrɛ kɔrɔkɛ a yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ k'a denmuso puse a fa kɔnturu la i mɔgɔ bi i i ka du ci ameriki kɔnɔ faransi kɔnɔ kɛnɛma mɔgɔw tɛ dɛ aw yɛrɛ sokɔnɔ mɔgɔ damaw i kɔrɔkɛ dɔ ubiyɛn i yɛrɛ wolo dɔgɔnin dɔ o de b'a fɔ k'i muso ka taa i wele fanga la bilahi ni ala n'a kira cɛ sadi an ka jamana cira de u ye modibo keyita faga ka bɔ yen ka moribo keyita bɔ yen ka na ni tubabuw ka sariya ninnu ye o sariyaw de bɛ ka boli an ka dugu kɔnɔ bi o de an ka duw ci k'an tinw bɔ ɲɔgɔn na k'an mabɔ ɲɔgɔn na k'an fara fara teriya tɛ yen balimaya tɛ yen sinjiya tɛ yen mali kɔnɔ hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔfɛ hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ameriki hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ faransi hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu wɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn wele fanga la an bɛ ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn détruit an bɛ ɲɔgɔn don kaso la an bɛ ɲɔgɔn musow minɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn cɛw minɛ ɲɔgɔn na jɛnɛya o o warala anw fɛ yen nɔ hali sungurubaso min jɔlen bɛ anw fɛ yen nɔ o tɛ kɛ o o bɛ kɛ afiriki de mɛ i t'o ye tubabuw ka dugu la diɲɛ kɔnɔ anw de bɛ taa ko liberté d'expression c'est la démocratie anw de bɛ taa manamana ko bɛɛ kɛ a jogo diɲɛ jogo jugu a bɛ anw finmanw de la mɛ a tɛ tubabuw la tubabu b'a dɔn ni fami cira a man ɲi communauté ma hali américain noir minnu bɛ yan u b'a fɔ u bɛ force ta ka di musow ma u b'a fɔ ko musow de jo b'a la musow fana b'u gɔniniw wuli sisan nɔ u b'u cɛw don kaso la ni cɛw donna kaso la musow tɛ se ka so sara a muso caman bɛ don sungurubaya la denw tɛ éducation sɔrɔ o ye tubabuw y'a système dilan kama de walasa farafin kana se ka yɛlɛ ɲɛfɛ a y'a remarqué amérique kɔnɔ yan nɔ américain noir tubabu tubabu bɛ tubabu tubabu bɛ se ka américain noir faga tubabu polisi a bɛ américain noir faga bilayi hali sɛ tɛ bɔ a fan kan awa foyi tɛ bɔ a la a foyi tɛ bɔ a la o de kosɔn n b'a ɲɛfɔ an ka autorisation mɔgɔw ɲɛna u k'o kɔlɔsi phénomène min bɛ ka na sisan nɔ n'o ye an ka ɲɔgɔn wele fanga in na min ye tubabu sariya de don an danbe tɛ awa a y'an ka duw ci a y'an ka kabilaw fara a y'an ka famiw fara awa n'an tora nin cogoya la fo k'an sa ni faransi ma tila ka segin ka na mali kɔnɔ a k'a fɔ ne ma ko ɲamɔgɔden taatɔ filɛ n'e ye mɔgɔ gɛn a ka hakilinata bɛ e fɛ yen a mɛn o mɛn a bɛ tila ka segin ka na moribo keyita d'a fɔ ne m'a fɔ dɛ a moribo keyita ye kumakan filanan min fɔ n bɛn'o k'a la aw ni an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn an ka to an danbe kɔ foyi t'an danbe bɔ an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ n'u bɛ fɛ réconciliation ka kɛ mali kɔnɔ u k'u jija mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u ye faso nafolo suɲɛ u k'u wele ka na u b'a sara cogo min u ka modalité de paiement kɛ u ka maliden bɛɛ wele maliden bɛɛ ka na mali kɔnɔ u ka réconciliation nationale kɛ u k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra mali kura bɛ jɔ mɛ n'o ma kɛ mali kura tɛ jɔ dɛ ni e ye dɔ bali k'a tɛ don mali kɔnɔ a b'i to mali kɔfɛ a bɛ tentative k'i la dɛ a bɛ taa fara juguw kan dɛ asimi maliden bɛɛ wele bɛɛ ka na mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o ye ne ka conseil ye ka d'i ma maliden bɛɛ wele sans exception hali karim keita hali buba fane a bɛɛ wele a bɛɛ ka na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'u ka taa don i ka gouvernement na dɛ minnu ye force de force force eh, eh, eh, force de changement ye i bɛ baara kɛ n'olu ye mɛ i bɛ yafa ni mɔgɔ ninnu ma i bɛ yafa u ma u ye wari minnu suɲɛ u ye wari minnu suɲɛ u ka wari in sara dɔɔni dɔɔni u nɔ minɛlen bɛ ko min na u ka sara dɔɔni dɔɔni n bɛ n bɛ kuma fɔ ka da o yɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen k'a faamuya donc k'a fɔ aw ɲɛna n'an bɛ fɛ mali kura in ka jɔ an bɛ ka jɔrɔ mali kura min na n'an bɛ fɛ mali in ka kɛ an yɛrɛ ta ye f'an ka segin an danbe de ma an ka baara kɛ an danbe an ka danbe kɔnɔna na mali karamɔgɔ bɛɛ mali chef de quartier bɛɛ dugutigilakaw a kerecɛn ɲɛmɔgɔw a diinɛ ɲɛmɔgɔw a a a karamɔgɔw a somaw a moriw bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka segin an danbe ma n'an ma tubabuw ka fɛn bila n'an avansera a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna hadamadenw tinw ka don ɲɔgɔn na mais en tant qu'an bɛ ɲɔgɔn wele la ne seku tunkara ni ben le cerveau kɛlɛla ni ben le cerveau kun ye ne wele fanga la ou bien ne seku tunkara ka ben le cerveau wele fanga la fo ka diɲɛ wuli an ta an tɛ ji da ɲɔgɔn tɛgɛ malidenw mali dɔrɔn tɛ dɛ bamakɔ dɔrɔn fana tɛ dɛ hali burusi kɔnɔnaw la u bɛ ɲɔgɔn don kaso la a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ walayi ala hali burusi kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn don kaso la vilaziw la kɔrɔ ni dɔgɔw balimamaw dugutigilaka filaw u bɛ taa ɲɔgɔn cɛ ka taa fangaso la kuma bɛɛ dɔw b'u to faransi dɔw b'u to ameriki u bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka avokaw ta ko fo ka dɔ de don kaso la an tinw bɔra ɲɔgɔn na pewu awa n'an tinw ma don ɲɔgɔn na an tɛ se ka mali kura jɔ parce que dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ pour que vengeance kana na an b'a fɔ perezan asimi ɲɛna fanga ye yɛlɛma yɛlɛma di minnu bolila ka bɔ mali kɔnɔ u wele u ka na mali kɔnɔ u ye wari minnu suɲɛ u ka wari in sarali modalite kɛ u ka wari in sara dɔɔni dɔɔni walahi n'u ma wari in sara n'u tora mali kɔfɛ u bɛ tantatifuw kɛ u dun b'u to tantatifu la n'u ye fanga sɔrɔ don min na u fana b'u venger e la i m'a farafin an tɛ bɛn yan parce que an tɛ compromis ka gɛlɛ farafin bolo compromis ka gɛlɛ farafin bolo e bɛ hali ni nin digira e la hali n'e jo b'a la sa e ka diɲɛ nin kɔ faso yɛrɛ kanu kosɔn hadamadenya kosɔn ala kosɔn a kira kosɔn o ka gɛlɛ farafin ma ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye bon en tant que i ma don o de la en tant que o t'i kunkolo la i tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ i ka laɲini ye mun ye i tɛ se k'o fana sɔrɔ k'o fɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na bilayi talayi ne bɛ ka solisɔn ɲumanba de fɔ aw ɲɛna bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni justice system il faut refonder la justice malienne a y'an ka famille bɛɛ ci ameriki kɔnɔ faransi kɔnɔ u bɛɛ y'a ye u bɛɛ y'a ladege daminɛ mali de kɔnɔ i m'a mali kɔnɔ hali n'i ye mun ɲɔmɔti o bɛ t'i wele tribinali da la awa n'u nana ameriki u b'o kelen de kɛ ameriki polisiw yɛrɛ dabali bɛ ban ko munna k'aw bɛ ɲɔgɔn wele aw bɛ ɲɔgɔn wele fanga la ameriki polisiw yɛrɛ dabali bɛ ban faransi polisiw dabali bɛ ban n'i taara ameriki polisiso la i taara jugement kɛyɔrɔ la wala i bɛ taa afirikanw de sigilen sɔrɔ yen farafinw i b'olu de sigilen sɔrɔ maloya dan de don an tɛ ɲɔgɔn fɛ awa bɛɛ ne yɛrɛ ye dɔ ye a yɛrɛ wolo den a bɔra n'a ye mali la ka na n'a ye ameriki kɔnɔ yan nɔ a den yɛlɛmana ka kɛ pede ye a ye den gosi den y'a wele fanga la ka tila k'a ka kamalen wele f'u bɛ ɲɔgɔn barase fa ɲɛna fa wulila k'a b'i ka ka justice la dɔrɔn u ye fila fa don kaso la k'a kunkolo man ɲi cɛkɔrɔba dusukasi bolo a donna kaso la a y'a ye yɔrɔ jumɛn a m'a ladege ameriki yan dɛ a m'a jogo ta ameriki dɛ a y'a jogo ta mali la de minnu bɛ bɔ mali la ka na olu de b'u faw wele tribinali daw la minnu bɛ bɔ mali la ka na olu de b'u baw wele polisisow la olu de b'u faw wele polisisow la walahi a bɔra an ka système kɛcogo de la n'an m'an ka système changer fo ka diɲɛ wuli an ka familles tɛ bɛn n'an ma système changer fo ka diɲɛ wuli an tɛ kala an tɔ bɛ fara fara ka taga fɛ de tubabuw y'a dabɔ a kama de e ma hali n'i bɛ yan nɔ ameriki kɔnɔ i bɛ taa zifu ka quartier la eastern parkway la new york yan nɔ i bɛ taa zifu ka quartier la ni zifukɛ kumana a la muso t'a dalaminɛ zifu ka quartier zifukɛ muso a b'a bato i b'a fɔ a bɛ ala bato cogo min mɛ an ka ni fara n'i taara farafinw ka quartier la u b'a fɔ farafinmuso ɲɛna i cɛ y'i bugɔ wa n'i cɛ y'a ɲɛkuru tigɛla dɔrɔn i bɛ polisiw wel'a kɔntu la u bɛ musow su de pour que u ka to k'u cɛw ɲini k'u don kasow la u bɛ denw puse u k'u faw don kaso la u bɛ denw puse u k'u baw don kaso la parce que u y'a ye a bɛ kɛ mali la u y'a ye a bɛ kɛ afiriki de tubabu de taara ni de kirikaraw hali amerikɛn nuwariw ka communauté la yan nɔ an ma tupac ni bigi ye wa tupac ani ani bigi bigi bigi bigi u ye dɔnkili la ka ɲɔgɔn kilase ka marifa ci ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga u b'a dabɔ a kama de farafin bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ tubabu b'a ɲini toujours farafinw bɛ se ka fara cogoya min na farafinw ka duw bɛ se ka ci cogoya min na farafinw ka teriyaw bɛ se ka fara cogoya min na parce que ni farafinw farala ɲɔgɔn kan o ye fɛn juguba de o tɛ tubabuw arranger fɛn fɛn bɛ farafin ka du ci fɛn bɛɛ bɛ farafinw yɛrɛ dama fara fɛn bɛɛ b'u ka teriyaw fara u bɛ pase ni système dɔ de ye k'an fara fara kan an bolo k'an bɛ ka avantaji de sɔrɔ n'an musow y'an wele ka taga e, e, k'an don kaso la an musow bɛ nisɔndiya ameriki n'i y'i furucɛ don kaso la u bɛ so d'i ma ka wariba d'i ma i bɛ etasi baw jɔ f'i yɛrɛ ba b'a fɔ ko e ko alihamudulilayi ko depuis cɛ in taara kaso la ko ne den ye hɛrɛ sɔrɔ e e denw dɛ o b'i to la a tɛ se ka hali a denw i bɛ t'a sɔrɔ denmisɛnnin duuru b'a bolo a kelen tɛ se k'a bɛɛ maîtriser o denw de bɛ kɛ vagabɔnw ni zonw ni fɛnw ye a bɛɛ ni ka jɛnatigɛ cɛn olu de an ka société bɛɛ lajɛlen tiɲɛ mali dɔrɔn tɛ dɛ hali côte d'ivoire bɛ ten mauritanie c'est à dire u y'an ka danbe de tiɲɛ rwanda président paul kagame y'o de faamuya paul kagame ko ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko n'a ma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a man ɲi bon n'an ma mali justice système changer k'a don an danbe kɔnɔna na hali ka bɔ mali yen hali k'i den bɔ mali la ka na n'a ye ameriki bɛɛ bɛ ka siran ɲa bi mali justice y'a don bɛɛ kun na ko n'i ye convocation tigɛ dɔrɔn k'i bɛ taa kaso la bon denmisɛnninw bɛ mɔ o cogoya la ala ka di ne ne denw ka taga mara mali la mɛ n'u bila ka taa mali la n'u nana dɔrɔn u b'i don kaso la ne den fɛn fɛn wolola ameriki yan u si tɛ sɔn ka hali kojugu ɲɛsin ne ma mɛ n'i taara n'u ye mali la u ka kalo kelen dɔrɔn kɛ n'u nana n'u b'i don kaso la ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ i b'i den bɔ mali la ne bɛ ivariyɛn cɛ dɔ dɔn o tɛ maliyɛn o ye ivariyɛn de a y'a wolo den a y'a labɔ kɔdiwari ka na n'a ye ameriki cɛman de don dɛ petini kun ka di cɛ ye fa b'a fɔ k'a fa bɛ sɛwa a den na a denkɛni a bɛ sɛwa a la a bɛ mobiliw bɛɛ san a ye ka to kɔdiwari petini nalen ameriki yan nɔ petini donna joint min de la fa ko k'a ka joint min dabila a ye so bila a ye fa wele fanga la ko fa ka sariya tɛ boli ale kan parce que a y'a ye a bɛ kɛ kɔdiwari mali bɛ ten burkina bɛ ten senegali bɛ ten u y'an ka duw bɛɛ ci n'u ka sariya kirikaraw de ye awa an ka segin an danbe ma n'an bɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye n'an bɛ fɛ afiriki ka kɛ afirikɛnw yɛrɛ ye an ka segin an danbew ma modibo keyita y'a fɔ dɛ a ma dogo dɛ bilahi talahi n'an ma nin ko ninnu bila hali ne denw n'u ko bɛ taga mali la ne bɛ siran ne denw bɛ kasi don o don k'u bɛ taa mali la salon ne ye n denw bila ka taa mali la mɛ a lajɛ an ka dugu bɛ ka tiɲɛ cogo min na bɛɛ bɛ ka siran ka taa n'i den ye mali la hali n'i kɔrɔkɛ dɔ bɛ mali la n'i ko k'i bɛ na n'a ye ameriki i bɛ siran n'i muso bɛ mali la n'i ko k'i bɛ fɛ ka na n'a ameriki i bɛ siran n'i balima dɔ bɛ mali la i bɛ na n'a ye ameriki i bɛ siran ne bɛ dɔ dɔn ne bɛ ne balima maraka dɔw bɛ yen u denw bɛ kɔrɔbaya mali la f'u bɛ den furu u tɛ sɔn ka na n'u ye ameriki mɔgɔ man jugu i ma k'i den bɔ mun nana n'o ye an ka jamana mara sisitɛmu de mara sisitɛmu de bilahi n'a ma changer an ka jamana de tilatɔ filɛ an na faransi gɛnni tɛ kɛlɛ bannen ye dɛ faransi hakilinata o b'an ka dugu la faransi hakilinata o b'an ka dugu la o b'an ka justice système kɔnɔna na mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn ɲini tilegan gengeren kɛ burusi kɔnɔnaw la bamakɔ ta ka dɔgɔ bamakɔ ka fisa dɔɔni a ye taa burusi kɔnɔnaw la bilahi i bɛ t'a sɔrɔ dugu fila bɛ marifa ta ɲɔgɔn kama u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal da la an sentiment de bɔra ɲɔgɔn na pewu awa n'an b'an ka justice refonder a y'a refonder n'a tora nin cogoya la an bɛ siran hali an denw ka taa mali la hali ni min bɛ fɛ ka muso furu mali la ka na n'a ameriki o bɛ siran ni min bɛ fɛ k'a den nabɔ mali la ka na n'a o bɛ siran awa mɔgɔ man jugu i ma aventure la k'i den bɔ e k'i den nabɔ mali la ka na n'a ye ameriki e k'i den nabɔ mali la ka na n'a ye faransi n'i m'i kɔlɔsi o den kelen o bɛ e don kaso la parce que a y'a ye k'a bɛ kɛ mali la di parce que an ka justice système tubabuw d'a bila an fɛ yen a y'a kɛ ala kama a ka tubabuw ka fɛn fɛn ninnu bɛɛ to yen n'an m'a to yen an mago bɛɛ de salen filɛ ni bon ni famille cira o ye dugu cilen ye ni teriya farala o ye dugu faralen ye dɔw fana tɛ hakili sɔrɔ a la dɔw bolo justice de b'a ɲɛnabɔ maliyɛnw n bɛna fɛn dɔ fana yira aw la modibo keyita ye kuma kelen fana fɔ n bɛna modibo keyita kumakan filanan dɔ k'a la mɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka kasi bi dɔ bɛ sɔn k'a fɔ ko aa ko ça c'est très fort et puis tubabuw bɛ tila k'o kɛ u bɛ tila ka documentaires bɔ an yɛrɛ kan k'an kɛ i n'a fɔ an tɛ fɛn dɔn an ye fɛn dɔnbaliw de ye a ye a y'a lajɛ modibo keyita mun fɔ yan yɔrɔ la a y'a lajɛ yan

maa dɔw tun bɛ yen nɔ u hakili tun ka bon minnu kalanna ye bi nka u ma kalan sɔrɔ o tuma anw man kan ka waso n'an ka kalan ye an ka kan k'an sinsin an ka kalan kan an balima minnu bɛ yen n'u ma kalan ka sira ɲumanw don u kɔrɔ ka miiri ɲumanw don u la n'u filila k'u ka fili jira u la k'u latilen min b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ b'o ɲini an balimaw fɛ minnu kalanna ani fana an bɛ min ɲini aw bɛɛ lajɛlen modibo keyita ka kuma ko n'i kalanna i ka na ni hakilinata ye min bɛ don maa kalanbaliw kunkolo la o ye ne seko tunkara ta de en tant que politologue n bɛ kuma kelen ɲɛfɔ aw ɲɛna liburu dɔ bɛ yen nɔ the leadership an ɲɛ t'a la the leadership voilà leader yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn donc modibo keyita ye kuma kelen fana fɔ an bɛ modibo keyita ka kuma an bɛ o yɔrɔnin bise an k'o yɔrɔnin lamɛn n bɛ tila ka commentaire de kɛ o yɔrɔ kan
o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ an ka hadamadenya caman bɛ yen nɔ an ka sira caman bɛ yen nɔ ni an ka fɔlɔmɔgɔw tun tugulen b'a la nka bi ni an y'a bila mara in kosɔn ko an ka segin o ma dɛ an ka fɔlɔmɔgɔw tun tɛ layidu tiɲɛ n'u tun ye kuma min fɔ k'a fɔ k'u kan ye nin ye u bɛ sa de u bɛ to u kan kan n'i tun ye kalifa d'u ma u bɛ se ka tɔɔrɔ de u bɛ se ka dɛsɛ u tɛ se kalifa in ma abada n'i tun ye u dɛmɛ u ka mago la n'u tun kan ka kɔn ka tigi ma u b'a ɲini ala fɛ ala mago ka s'u ma sann'u ka dɛsɛ ka u ka layidu timɛ diɲɛ b'i banna don dɔ la k'an ka fɔlɔmɔgɔw kun tɛ layidu tiɲɛ an k'an denw namɔ n'i ma den namɔ a bɛ kɛ nkalontigɛla ye a bɛ kɛ traître ye i m'a ye an ka i m'a ye mɔgɔ caman ne tɛ bɛn yan parce que ne bɛ nin fɛn nin de lamɛn quoi ne bɛ ni ne modibo keyita bɛ nin kuma minnu fɔ dɛ ninnu de bɛ ne kunkolo la o de to ne ni maliyɛn caman tɛ ɲɔgɔn ye o de to ne ni vidéoman caman tɛ bɛn i bɛ ne ni mɔgɔ caman ye kɛlɛ la bi ni dɔ kɛlɛ sini i bɛ seko tunkara dɔ wɛrɛ fana kɛlɛ sini i bɛ seko tunkara dɔ kɛlɛ a kun tɛ ko ne tɛ mɔgɔ fɛ a kun tɛ ko ne ni mɔgɔ tɛ bɛn parce que u y'an ka société tiɲɛ de bilayi talayi n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i hakili to a yɔrɔ la u y'an ka sosiyete u y'a tiɲɛ de u y'an ka sosiyete bɔrɔtɔ de modibo ee ee ee ee bi ye lundi 15 août 2022 modibo keyita minɛlen u y'an ka sosiyete tiɲɛ de ka mɔgɔw jogo kolon don mɔgɔw la pour que an ɲɛ kana yɛlɛ pour que an ka duw ka ci pour que an ka teriyaw ka tiɲɛ u nana n'o système de ye n'an m'o système bila an ka segin an danbe ma a bɛɛ nana cɛ an tɛ mali kura sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli an ka walimusow to yen an ka ɲɛmɔgɔ caman bɛ u bɛ walimusow ɲini na dɛ an ko tiɲɛ fɔ n tɛna n da don o yɔrɔ ninnu na an ka kɛ hɔrɔn ye an ka kɛ waleɲumandɔnna ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye walimuso ka d'i ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i tɛ adamadenw waleɲuman dɔn e yɛrɛ garisɛgɛ bɛ jamana yɛrɛ nɔgɔ fɔlɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bilayi talayi i ma amerikɛnw tɛ sɔn amerikɛnw ka président delila ka jɛnɛya kɛ u y'a juger bill clinton f'a kasira 1998 ni e ye ɲɛmɔgɔ ye e de kan ka exemple fɔlɔfɔlɔ yira mais e ye ɲɛmɔgɔ ye e bɛ nkalon tigɛ e bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na e tilelen tɛ e bɛ janfa la kuma bɛɛ o ɲɛmɔgɔya o tɛ taa ɲɛfɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ walayi ala ne bɛ kuma caman fɔ ne bɛ modibo keyita ka nin kuma nin de lamɛn kuma bɛɛ modibo keyita bɛ ka nin kuma minnu fɔ ni ladili kuma minnu fɔ dɛ walahi ne seku tunkara b'o lamɛn kuma bɛɛ ne bɛ baara kɛ nin de i bɛ sa bi i bɛ sa sini walayi i t'a dɔn an k'a bila an kun na le monde est éphémère diɲɛ ka surun walayi donc maliyɛnw an k'an jogo ɲa n'an m'an jogo ɲa an ye faransi gɛn an tɛ ka dunun ni bala fɔ wa mais faransi hakilinata de bɛ an kunkolo la jusqu'à présent n'an m'o hakilinata in bila faransi bɛ tila ka segin ka na mali kɔnɔ n'a ma kɛ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ hɔrɔnya an ka jija o ka kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ hɔrɔn de ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ faraɲɔgɔnkanna de ɲɛmɔgɔ man ka kɛ janfanci ye ɲɛmɔgɔ man ka kɛ gɔlɔngɔlɔna ye ɲɛmɔgɔ k'i tilen aw a ka yafa fana k'o fɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna modibo keyita y'a kuma fɔ n b'a yɔrɔnin bisser u k'a lamɛn a ka nin yɔrɔnin a k'a ci an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka bonya b'u kan mais c'est très important u ka nin yɔrɔnin lamɛn c'est très très important maliyɛnw an ka jɛ k'a lamɛn o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ an ka hadamadenya caman bɛ yen nɔ an ka sira caman bɛ yen nɔ ni an ka fɔlɔmɔgɔw tun tugulen b'a la nka bi ni an y'a bila mara in kɔsɔn ko an ka segin o ma dɛ an ka fɔlɔmɔgɔw tun tɛ layidu tiɲɛ n'u tun ye kuma min fɔ k'a fɔ k'u kan ye nin ye u bɛ sa de u bɛ to u kan kan n'i tun ye kalifa d'u ma u bɛ se ka tɔɔrɔ de u bɛ se ka dɛsɛ u tɛ se kalifa in ma abada n'i tun ye u dɛmɛ u ka mago la n'u tun kan ka kuma tigi ma u b'a ɲini ala fɛ ala mago ka s'u ma sanu k'a tɛ se ka u ka layidu timɛ diɲɛ bi banna don dɔ la ko diɲɛ bi ban bon mɔgɔ mɔgɔ baara kɛ tan cogoya la mɔgɔ mɔgɔ baara kɛ tan cogoya la fo k'i sa i tɛ malo hali n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ de i bɛ se ka hali ni mɔgɔ y'i minɛ modibo keyita ka kumakan de ye nin ye dɛ bon ne bɛ ninnu de lamɛn don o don o de y'a to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn o a ye nin yɔrɔnin nin video ni mɔgɔ mago b'a video la n bɛ se k'a ci a tigi ma a bɛ n bolo bon anw bɛ nin fɛn ninnu dɔrɔn de lamɛn n'i kɛra ladiri ye bi tellement u y'an ka duw ci k'an ka balimayaw tiɲɛ hali ni mɔgɔ min bɔra bi k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi ko ne seku tunkara bɛ ka video kɛ n tɛ k'a kɛ wariko la n tɛ k'a kɛ sanuko la dɔw b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la tu sais pourquoi parce que u mɔna du min kɔnɔ tiɲɛ tɛ f'a du kɔnɔ fa ye nkalon tigɛla ye ba ye nkalon tigɛla ye kɔrɔw bɛ nkalon tigɛ nkalon de bɛ f'a du kɔnɔ donc n'e mɔna o du modèle kɔnɔ e bolo fɛn bɛɛ nkalon de e maa dɔw bɛ hali n'i ye fɛn fɔ u tɛ d'a la ba ye n tɛ tiɲɛ koyi n ko dutigi dɔw b'a fɔ u denw ɲɛna ko e bɛ nin place la k'e terikɛ dɔ ye vilaw jɔ k'e bɛ fugariya la k'e ye dangaden de ye parce que fa de bɛ denw bila ka taa sonyɛniw kɛ ba de bɛ denw bila ka taa sonyɛni kɛ e maa dɔw bolo de ka ɲi parce que u mɔna n'a ye parce que an dalen b'an fa n'an baw de la ka tɛmɛ hali ala kan ni fa ye mun fɔ e bɛ da o la mais ni fa ma sira ɲuman fɔ e ɲɛna e bɛ sira jugu kan e bolo o de ye tiɲɛ ye o de kosɔn n k'aw ma n'a ye videomaniw lajɛ ka activistew lajɛ chacun est l'image de sa famille don o don ne ba b'a fɔ ne na seku tunkara n tɛ fɛ a ka fɔ k'i ye wari minɛ ko ka nkalon tigɛ seku tunkara n tɛ fɛ a ka fɔ n'i ye malo a n t'a ni si ta dɛ ne ba bɛ tile k'o fɔ ne na ne fa b'o fɔ ne ɲɛna ne fa dɔgɔninw b'a fɔ ne ɲɛna ne ka famille kunturu n fa dɔgɔninw n ba dɔgɔninw n kɔrɔkɛw n balimatɔw u bɛ n wele kuma bɛɛ segu tungara i bɛ video kɛla an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo la k'i taara wari minɛ yan fɛ ko ka taga nin fɔ yan fɛ k'a fɔ cu yan fɛ k'a fɔ ca yan fɛ parce que dɔ wari d'i ma parce que o ne ka éducation di hali sini ne ka famille mɔgɔ b'o de fɔla ne na bon dɔw ka famille la dɔw b'a f'u denw de ɲɛna cɛ e bɛ nin video kɛla e ma foyi sɔrɔ wa ee e yɛrɛ dangaden de don o de i bɛ video kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ parce que olu ye a b'a kɛ to quoi olu ye fa minnu ye fa minnu tigɛra nin manamana ko ninnu na quoi bon génération génération caman de kɛlen bɛ k'an ka société ɲagami a bɛ f'olu de ma ko les déchets toxiques a bɛ n ni ala n'a kira cɛ e maa dɔw bɛ yen u tɛ da foyi la hali ni tiɲɛ nana a b'a fɔ ko nkalon don parce que u mɔna nkalon de la fa bɛ nkalon tigɛ ba bɛ nkalon tigɛ mɔkɛ bɛ nkalon tigɛ mamuso bɛ nkalon tigɛ a bɛ n n'ala cɛ bon n'e yɛrɛ mɔna o la hali n'e ye tiɲɛ fɔla i tɛ k'a fɛ tiɲɛ fɔla bɛ k'i ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ lankolon i ye bɛɛ k'i n'a fɔ i ɲɔgɔnna si parce que i mɔna o du de kɔnɔ o de kosɔn an ko an k'an denw namara n bɛ segin a kan an k'an denw namara n bɛ segin a kan an k'an denw namara n'an m'an denw namara mali in bɛ tila an na hali b'a dɔw bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye

karisa de ye ne ka mɔgɔ ye karisa de sababu y'a to ne ye nin kɛ i ma vladimir putin ya a tɛ bin kuma si putin est très reconnaissant putin tɛ ɲina mɔgɔ minnu ye putin dɛmɛ a tɛ ɲina si kɔ irisiw ka président quelqu'un qui est reconnaissant o ka ko ala bɛ barika de don a la mais janfanti ala tɛ barika don janfanti ka foyi la ala k'an kisi janfanti ma a ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ sigira mali kunna k'a ye janfa kɛ a bɛɛ binna o de kosɔn n b'a fɔ kolonɛliw ɲɛna aw kana don janfa la n'aw donna janfa la aw bɛ bin fura foyi t'a la modibo keyita y'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ bibulu kɔnɔ an ka mɔgɔbaw y'a fɔ an ka tabiyaw la janfanti ka ko laban laban t'a la awa n'i tugura janfanti kɔ i bɛ fu de kan aw kana don janfa la aw kana bin janfa dingɛ kɔnɔ n'aw kɛ o y'aw mago salen ye bilayi talayi an baw a y'an dɔgɔninw lamɔ an baw a y'an denw lamɔ an baw a y'an denw lamɔ n'an ma denw lamɔ ni denw mɔna ni janfantiya ye ne seku tunkara hali ne jɛnna ka ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye ne ba b'a fɔ ne na e seku ne den i kana kɛ fisiriwale dɛ karisa de ma nin kɛ e fitinama souvent ne bɛ sigi an ka fami la mɔgɔ dɔ bɛ na ne t'a dɔn ne ba b'a fɔ ne na i kana kɛ fisiriwale dɛ k'i fitinama to nin kun bɛ to ka nin kɛ nin kun bɛ to ka nin kɛ nin kun bɛ to ka nin kɛ ye ne wa ne fa b'a fɔ ne na

k'e biyɛli kule ale ka sira foyi t'o la n'e sera ale ma dɔrɔn ale bɛ dimi mais ale bɛ ka mun kɛ e la ale t'o ye ça c'est la mauvaise éducation ala k'an kisi o ma i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la bilayi kana jɛɲɔgɔnya kɛ n'a tigi ye mɔgɔ b'a bila kun na ni ne ye nin kɛ e la est-ce que ni ne a kɛra ne yɛrɛ la est-ce que a bɛ bɛn ne ma a bɛ fɔ o de ma une personne consciente et bien éduquée mais une personne malhonnête et inconsciente et mal élevée o de b'a e biyɛli kule k'i faga i bɛ ɲini ka sa n'i kumana dɔrɔn a b'a fɔ k'i y'a dɔgɔya Parce qu'il ne voit que lui-même, il est gourmand, malhonnête et inconscient. Ala k'an kisi o ma. Ni ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ kɛra i bɛ taa jiwoyo fɛ. Ni teri o teri kɛra i mabɔ a ka teriya la. An b'o conseil di an bɛ video bila an yɔrɔ la n tɛ video jamanjanba ye. N b'a dɔn nin video modèle ninnu mɔgɔ caman ka goût tɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ nin kuma ninnu mɛn u tulo la peut-être ne bɛ nin sensibilisation ninnu kɛ de an ka société ka ɲa an k'an jogow ɲa n'an m'an jogow ɲa an ka jamana tɛ jɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw an ka justice an ka refondation kɛ sinon an bɛɛ bɛ siran an bɛɛ bɛ siran ka an denw bila ka taa mali la ala ka hɛrɛ kɛ mali ye